ne nisɔndiyalenba de don bi ah, ne zuwalen don i tɛ sun juguya dɔn ah. a da tulo kan joona kɛ lala n yɛrɛ ka sun na tɛmɛ n kan dɔɔni i ah.
e bɛ n terikɛ buramajan dɔn n bɛ faransi depuis sanjan in na i ye nafolotigiba in waritigiba in
buramajan de bɔra ka n wele surɔ telefɔni na ko n ka muso ɲini a denkɛ ye eh? ko a bɛ nafolo bila ka na k'u bɛ furu ka taa d'a denkɛ ma faransi ka muso ɲini a den ye mali la yan wa ya mais denkɛ in na sɔn o la kɔni a ban t'a la parce que buramajan ma fil'a yɛrɛ ma tile kelen han depuis a taara faransi yan bi komi a fɛ yen de a bɛ Ah. afiriki wagati bɛɛ surtout mali la Ah. fɛn bɛɛ bɛ bɔ yan o tuma na a ma fil'a yɛrɛ ma a ma fil'a yɛrɛ ma dɛ abada ɔ komi ne hɛrɛ kun bɔr'i kan ala ma denmuso nɔgɔya ne ye hmm. ni ni kunatɔ bɛ teriya la n'a ye bololanɛgɛ sɔrɔ a kan k'a d'i ma sabula don yɔrɔ t'a la fo n'a y'a bila a kan na ɔ ne hakili tora e de la sabula i ye i denmuso ka kuma ɲɛfɔ n ye ko n ka cɛ ɲini a ye ee fatumata fatumata o kɛra dɛ ɔ depuis ci fɔra n ye fo ka n perese dunɔnkɔrɔ kasili la ah, dugu jɛ ni ka wuli ka boli ka na yan si ma kɔrɔ ni si ye o ye tare ye a bɛ fɔ o de ma ko tare tare ɛ n ko n bɛna a ɲɛf'i ye ɛ ci fɔra n ye ka na i denmuso in ka na ɲini furu la k'a furu ka taa di buramajan denkɛ ma faransi n'a bɛ bɛn n'a bɛ bɛn ne ma wa a fɔ n'a bɛ bɛn i yɛrɛ ma sisan sa kɛ
n'a bɛn ne ma a bɛnna ne ma o I t'a tɛ wa? sabula ne yɛrɛ den don i t'a dɔn nka muso in ɲinini na a ye critère damadama fɔ a la ee critère awɔ
jogo dɔw bɛ yen ko n k'a lajɛ n'olu b'a la n'o t'a la ko n ka kunba kɛ mais n'o b'a la ko n ka n k'o to yen a fɔlɔ muso in kana kɛ muso ye mun ye furu kɛ ka tɛmɛ o ye musokɔrɔba ye filanan a kana kɛ muso ye mun bɛ jɛnɛya kɛ o man ɲi mɔgɔ si t'o fɛ
sabanan a kana kɛ muso ye muso min ye den sɔrɔ ka tɛmɛ ee a bɛɛ y'a kelen ye
wa naaninan ee n teri o sɔrɔ ka gɛlɛn bi dɛ nka a bɛ sɔrɔ du kelen kelen ninnu ka kɛ muso ye muso min bɛ sɔrɔ so
aa dantɔ solomani i ka ɲinini banna i y'a sɔrɔ nin naani bɛɛ bɛ fatumata la i denmuso ne denmuso fatumata depuis ala y'a dan mɔgɔ si ma woro bɔ a nɔfɛ wa mɔgɔ si yɛrɛ ma deli ka jɔ ne ka nin bulonda in na ye ne ka woro ɲini o ma deli ka kɛ fɔlɔ a worobɔ ko t'o la e i y'a dɔn mɔgɔ min ma woro ma bɔ mɔgɔ min nɔfɛ o bɛ den sɔrɔ cogo di sɔrɔ cogo t'o den na siga t'o la jɛnɛya la ne ka so kɔnɔ yan wa ayi o kuma t'a la ayi
ne filɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ se ka n disi gosi ko fatumata bɛ sɔrɔ so han ayi kana siga o la fiyewu ɛ fatumata min bɛ to ka tɛmɛ ka yɔrɔ furan anw sigilen ɲɛkɔrɔ n bɛ fatumata kelen kelen min o de bolo wa e e ɲinɛna de kɛ fatumata ye den jumɛn ye den ye k'o bɛ den sɔrɔ ayi fatumata kɔni denyɛrɛni yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ni e y'i ɲin kɛ e ko a ka denkunli sogo dɔ balalen tɛna sɔrɔ e ɲin na hali sisan n teri n bɛna mun f'i ye hali sinji kasa ma bɔ fatumata fɛ fɔlɔ o bɛ den sɔrɔ cogo di ayi o tɛ den sɔrɔ wa fatumata a bɛ yecogo b'a yira k'a bɛ so ee
o kɔni a ko in kɔni bɛ e yɛrɛ de bolo sisan sumaya dɛ sumaya sabula n'i ye den maminɛ bi i b'i teliya de sinɔn hakilina wɛrɛ bɛ don a kun na i y'a faamu ne ko solo fatumata yɛrɛ ye jɔni de ye den ye dɛ fatumata ye ne yɛrɛ de den ye jɔn de bɛ ka furusira tagama kɛ ne yɛrɛ de b'a ko a boliboli la a sumaya n'a teliya bɛ jɔn o bɛɛ bɛ ne yɛrɛ de bolo o tuma na ne da tɛ nin na bilen sa o tuma i bɛ sira de di ne ma sisan ne bɛ wuli ka se so ka eh, buramajan wele hmm. n ko ɲinifɛn kɛra sɔrɔfɛn ye ne yɛrɛ den o n terikɛ den n'o yɛrɛ den don hmm. o bɛ furu ka bila ka taa a ka wari bila ka na sisan an ka ko n'a musaka bɛɛ kɛ ka bila ka taa sira di ne ma joona nin ko tɛ sumaya dɛ ne bɛ na joona Suleman salamu aleykum Kiribiti ani baara komi cogo di alhamdulilayi somɔgɔw bɛ di an se nba ani baara nba aa aw nisɔn ka di bi dɛ e ye bi bi ta ye nisɔndiyaba de ye o k'a tun bɛ cogo di e bɛ ne terikɛ buramajan dɔn min bɛ faransi buramajan wa waritigiba in ee n b'a dɔn kojugu walayi buramajan de ye ci fɔ ne surɔ telefɔni na ko ne ka muso ɲini a denkɛ ye a denkɛ Jɛ- a denkɛ Jɛmani. ɔɔ jɛmani Awɔ. ɛɛ ɛɛ n b'a dɔn denmisɛnw b'a fɔ a ma ko l'américain l'américain blanc a nana ko mɔgɔ ni n ta ye Ah, aha. a mana tɛmɛ anw na gɛrɛn na an sigilen aha. n k'a b'a bolo kɛ k'a gosi an kala k'o tila ka tɛmɛ kamalen ma ye koyi ka tila ka nafolo mugu d'an ma n k'a bɛ nafolo d'anw ma u b'a fɔ o de ma ko o kuma gosili. awɔ o ɲɛ bɔra anw denmuso fɛ o de ɲɛ bɔra a fɛ kɛ ee Donc, ne de ko- a- ee, a jɔ o tɛ ɲɛ n'i ma dekale ni i t'o ko la fɔlɔ Kiribiti.
Ee, sabali sa dekale zanga Ayi, wa bi nisɔndiya zanga nisɔndiya bɛ cɛbakɔrɔba dɔn na dɛ Ah, o ye o ye tiɲɛ Ɛɛ, ne fana hakili tora an denmuso fatumata la fatumata ne nana a sama n terikɛ ma fatumata ka furusiri n'a ka fɛn bɛɛ k'a bila ka taa sabula maa teri den o ye den de ye Ɛɛ, ayi dangaden solo ayi nin t'aw si ka ko ye nin t'aw ka ko ye koyi nin ne de ka ko ye ɛ ko kabi cɛnin y'a ba denin kɔnɔma na a y'a ka furu sa wala ne ka fa bɛ cɛ sɔrɔ e ko di Kiribiti